An balimaw aw ni ɲantuma aw balimamuso madame Sise Ramata Sisoko an'aw ba tanti Ra ka bɔ Atlanta Etats Unis eh, an bɛ fɛ ka maliyɛnw bɛɛ fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan cɛ fara muso kan an b'an ɲɛsin an bangebaaw ma an ba n'an faw an'an kɔrɔw eh, ni kuma senfɛ n'an donna maa o maa gasi la an bɛ yafa deli eh, mali bɛ yɔrɔ min bi bi na n y'a dɔn an caman dusu kasilen don bari jamana bɛ kan ka taa taabolo min kan dɔ de bɛ kan ka fara juguya kan don o don eh, jamana ɲɛmaaw t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min jamanadenw dalen tɛ jamana ɲɛmaaw la tuguni eh, a bɛ komi bɛɛ tigɛra bɛɛ la maa si tɛ da maa si la tuguni o kɔrɔ ye hali n'i bɛ kan ka baara ɲuman kɛ mɔgɔ dɔw bɛ se ka hali i bisiki o fana kɔnɔna na mais an kɔni dalen bɛ fɛn kelen min na maliyɛnw kabini mali kɔnɔ ani mali kɔkan jamana taabolo a ɲɛmaaw u tɛ sira ɲuman kan a dusukasi kuma ka bon o de la an bɛ kuma eh, parce que caman bɛ yen u dusu kasila tellement f'u tɛ kuma tuguni dɔw y'u sen bɔ a la k'u sigi ka kɔnɔni kɛ dɔw bɛ kasi la mais jamanadenw bɛɛ tɔɔrɔlen don fagali bɛ kan ka continuer moti eh, kidali kɔni o kɔni bɔra an bolo ka ban eh, a bɛ kan ka yɛlɛ ka na bamakɔ tumbutukaw tɔɔrɔlen don siraw tiɲɛnen ekɔli tɛ yen jamanadenw bɛɛ tɔɔrɔlen don mais tɔɔrɔ min yɛrɛ ka jugu jamana kɔnɔ o ye ni sariya tɛ kan ka boli a boli sira kan ni justice t'a ka baara la ni waritigiw ni faamaw ani maa minnu bɛ ɲɛfɛ n'u bɛ kan ka wari ta k'a dun ka jamanadenw ka halakili continuer k'o juguya don o don o ka jugu ni fɛn bɛɛ ye komi an y'a fɔ cogo min justice tɛ dugu min na paix tɛ se ka kɛ hɛrɛ tɛ se ka na dugu la ni sariya tɛ kan ka boli a sira kan o de kama an bɛ fɛ ka bɔ ka nin video in kɛ rapidement k'an ka foli lase malik kulubali ma k'a lase mamadu kasoge ma k'a lase mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ kan ka justice baara kɛ ka ɲɛ maa o maa i bɛ kan ka corruption kɛlɛ ani mɔgɔ o mɔgɔ bɛ terrain kan cɛ fara muso kan a bɛ kan ka kɛlɛ kɛ walasa jamana sariya ka boli a kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an ye min fɔ anw tɛ sɛgɛn kɛlɛ la anw tɛ ɲina wa anw tɛ tɔɔrɔ wa a tɛ anw tɔɔrɔ ni foyi ye parce que anw ka kɛlɛ bɛ continuer fo jamana in ka taa sira kan il faut que le pays là soit droit soit sur le chemin on ne peut pas accepter le désordre la mauvaise gouvernance ou bien non, la mal gouvernance ou bien même l'existence même l'inexistence d'une gouvernance jamana yɛrɛ malabolo marata yɛrɛ ti jamana in na tuguni parce que désordre cayara tellement galon ni ɲagami cayara tellement que maa minnu fanga b'u la eh, u bɛ ɲɛ wari b'u bolo olu kɛra jamana ɲɛmaw ye olu kɛra maaw ye minnu de bɛ mɔgɔw dun fantanw ka haki bɛ dun fantanw bɛ tɔɔrɔ fantanw ka dugukolo bɛ min'u na o tɛ se ka continuer waati dɔ la a bɛ jɔ de jɔnni b'a jɔ jamanadenw de bɛ wuli k'u cɛsiri k'a jɔ o de kama an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ k'a fɔ non seulement an b'aw soutenir aw ka kɛlɛ la pour la justice an bɛ fɛ fana ka continuer wa an bɛ jɔ aw ye a bɛ continuer maa o maa bɛ se ka sarati e de ko k'e y'a dun fantanw ka hakɛ k'a ta k'a don ko la a man ka don min na ka denmisɛnninw ka école sɔngɔ ta k'o dun k'an ka armée ka minɛn sɔngɔ ta k'o dun ka avion nkalon avion san an ka armée ye avion minnu tɛ wuli ka taa sanfɛ ka taa a wari ta k'a don ko wɛrɛ la ka fɛnw san minnu ye nkalon sira ye walahi an t'a ci la parce que an b'a kɛlɛ kɛ o de kama an ka anw ma anw tɛ sɛgɛn anw tɛ se ka sɛgɛn anw tɛ se ka ɲinɛ parce que an t'an yɛrɛ ka kɛlɛ la an bɛ fantanw de ka kɛlɛ la kɛlɛ min n'i b'a kɛ fantanw kama i b'a kɛ maaw kama minnu tɛ dumuni na tɛmɛ kɛ ka ɲɛ maaw kama minnu tɛ taa école la maaw kama minnu tɔɔrɔlen minnu ka dugukolo bɛ minɛ o sɛgɛn i tɛ se ka sɛgɛn o kɛlɛ i tɛ sɛgɛn anw tɛ se ka sɛgɛn parce que anw ka kɛlɛ tɛ parce que a tɛ kan ka anw yɛrɛ attaquer directement mais a bɛ minnu tɔɔrɔ o de y'anw ka problème o de la an b'o kɛlɛ la bi o de kama an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ ni fɛn o fɛn sera maa o maa ma min bɛ kan ka justice kɛlɛ an n'o tigi bɛ ɲɔgɔn na an b'a kɛlɛ kɛ bi an b'a kɛlɛ kɛ sini fo jamana ka jɔ tiɲɛ kan jama eh, ɲɛmaa min sigira nkalon kan eh, ɲɛmaa min sigira ɲagami kan ɲɛmaa min sigira mɔgɔw sanni kan o ɲɛmaa tɛ se ka boli sariya kɔ parce que i ma na sariya sira kan i tɛ se ka sariya boli on est obligé jamanadenw de ka wuli k'u jɔ c'est pour cela k'an b'a ɲini jeunesse fɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ bɛɛ k'i cɛsiri maa o maa e ko k'e bɛ fɛ jamana in de ka taa ɲɛ e ko k'e bɛ tiɲɛ sira kan i k'i cɛsiri walasa minnu bɛ kan ka tiɲɛ fɔ minnu bɛ kan ka nkalontigɛlaw ni ɲagamikɛlaw ni suɲɛlikɛlaw ni binkannikɛlaw minɛ k'u datugu u ka continuer k'u datugu aw yɛrɛ ɲuman ko les petits poissons et les gros poissons petits poissons o gros poissons o a bɛ minɛ an y'a fɛ ko mali bɛ jɔ mali bɛ jɔ parce que maliyɛn denw bɛ yen minnu ye hɔrɔn ye minnu b'u yɛrɛ dɔn minnu tɛ maa ka wari ɲagami u tɛ maa ka wari suɲɛ u tɛ maa ka wari binkanni u bɛ taa tiɲɛ sira kɔ u b'u ka baara kɛ o maliyɛnw bɛ yen des milliers de maliens honnêtes et responsables qui veulent seulement garder leur dignité en respectant la loi en respectant les régulations an b'olu de kɔ o de kama an b'a ɲini bɛɛ fɛ aw k'a dɔn an b'aw soutenir maliki kulubali an b'i soutenir madu kasoge on est derrière toi au nom de notre mouvement changement au mali au nom de ces milliers de maliens qui n'ont pas de voix malien caman bɛ u seli ma so kɔnɔ dusukasi bɛ n'u fa u tɛ se ka kuma an bɛ kuma aw bɛɛ de tɔgɔ la an ko mali ka boli tiɲɛ de kan zonw ka minɛ ɲagamikɛlaw ka minɛ sonyɛnikɛlaw ka minɛ wa fana maa min b'u minɛ an b'o tigi kɔ kami duguma fo sanfɛ an b'a tigi bɛɛ nɔfɛ kami le bas jusqu'en haut an tɛ siran k'a fɔ ko nin ye sanfɛ ye duguma non depuis duguma fo sanfɛ bɛɛ de bɛ minɛ donc an b'o de kɛlɛ la fana on est de cœur avec vous la lutte continue foyi ma bɔ a la fo ni min farala a kan sirako kɛlɛ o école ko kɛlɛ o mɛtiriw ka kɛlɛ o armée ka kɛlɛ o nin kɛlɛ bɛɛ ye kɛlɛ kelen de a bɛɛ ye corruption kɛlɛ ni nkalontigɛ ni ɲagami kɛlɛ de ye wa o kɛlɛ tɛ se ka jɔ cogoya si aw kana sɔn dɛ u bɛ wari minnu fɔ don ko nin miliyari dira nin tele la dɛ nin ye nin u bɛ kan k'a bɛɛ dun an tɛ se ka sɔn o ma aw dɔw dɛsɛlen don a ko k'a y'a to an bolo mais aw y'a to an min bolo anw tɛ dɛsɛ anw bɛ continuer ka kɛlɛ kɛ fo jamanaden bɛɛ ka hakɛ ka d'a ma insha allah merci beaucoup ala k'an to ɲɔgɔn ye n'an donna min gasi la an bɛ yafa deli an ba n'an fa an b'a ɲini aw fana fɛ n'aw bɛ se ka délégation former ka taa mɔgɔw voir ɲɛmɔgɔw voir minnu bɛ sonyani na k'a f'u ɲɛna k'u minɛtɔla don u k'u yɛrɛ prévenir k'a kɔnɔ quoi n'i ye sonyani kɛ i bɛ minɛ wa mɔgɔ si tɛ épargner ka bɔ nin na wa malien bɛɛ de bɛ jɔ aw kɔ f'aw ka se nin na fo nin victoire ka gagner 100 merci beaucoup à la prochaine